igbo ndị ọma na-ege m ntị daalụnụ kedu ka eke si anya anwụ abụ m nwada Glory Ekenewụrụ onye nta akụkọ gị n'ime ogbe n'ụbọchị tata n'ime ogbe o nwere ihe m sị ka anyị tinye ọnụ na nya bụ ife wee bụrụ asụsụ igbo mmadụ one ga-agụnwu igbo ị bụ onye igbo ị ga-agụnwu igbo ọ bụ na ị bụ onye igbo na-agụnwu igbo chelụ m n'ime ogbe na m na-abịa eji m ọmalịcha akwụkwọ maazị reverend fada Ositadịmma Amakeze delụ a na-akpọ anụ gbaa ajọ egbe e delụ ya n'asụsụ igbo ọ nya ka anyị ga-agụ n'ime ogbe n'ụbọchị taa na nya bụ akwụkwọ

ọ ga-agbanahụ ọdụm ka ọ ga-agbanahụ ọ kpọkwara ọgọdọ ịcha nwoke dị mma nnọọ n'ime ogbe ndewo kee kwanụ afa gị Eh, afa m bụ maazị maazị ekwechukwu bụ ike Eh, abụ m onye Akwaihedi nke dị n'okpuru ọchịchị Nnewi South Local Government Anambra Steeti Eh, anọ m n'ọka so ọ n'ime ogbe ka anyị nọ Eh, ihe m nwere ikwu bụ, eh, ka ndị igbo na-asụ igbo na-akwalite asụsụ omenala omenala anyị maka a sị na asụsụ igbo na-anazi ana biko ebe ọbụla onye nọ onye igbo ka a na-akụziri ụmụaka na-etolite etolite asụsụ na omenala igbo na ọ dị mkpa ka asụsụ igbo ghara ịnwụ ndewo Eh, daalụ rinne daalụ Ọ na-ama iwu na elu dị n'ala ganye ụbọchị ọ na-aga

ka m fụgodo akwụkwọ i ji welitegodi enu ngwa daalụ rinne ọha obodo mbekwu na-ekele mgba pụtara ahịa adịghị ofele a hụ ọdụm a hụ ihe odudu ya a hụ mbe a hụ ihe mbekwu ya ọha obodo olu m na-ekele asị m na mgba adị ofele ihe elekere asaa taa n'isi ụtụtụ ka isi bụ m na ọdụm n'ụtụtụ ọ tụọ m mụ tụgharịkwa ya achịrịrị mgba achịrịrị mgba ọha obodo olu m na-ekele daalụ rinne maazị uchechukwu biko kwadonụ asụsụ igbo na ọ dị mma daalụ nnọọ
ikwikwi na ụmụ anụmanụ hụrụ nnụnụ ibe ya ka ọ na-agba ọsọ efife ọsụsọ na-esi ya afa m bụ maazị Chukwuma Ọzọ abụ m onye Orumba South n'Umunze kwadonụ asụsụ Igbo
daalụ rinne daalụ mụ bụ mbekwu ka ha tụrụ n'ala nwa aliga onye mee ihe iji wee bụrụ oke okpoko nri daghara n'ofe abụ m nwaada Ifeoma Nwanegbu biko ụmụnne m na ụmụnna m kwadonụ asụsụ Igbo nke onye ji ka o ji ka daalụ
mbe sị na ihe o jikwanụ ebukọ ngwongwo bụ na amaghị nke ga-aba uru echi ọ sịkwa na ime aka abụọ adịghị njọ ka ndị mmadụ si eche ma mgbe ọbụla a tara pịam uche agbaga ha n'ọsụkwu ozugbo afa m bụ nwaada Mary Chidimma abụ m onye Igbo kwadonụ asụsụ Igbo na Igbo amaka daalụ ọtọrọ ọ baa na abụọ ọbọrọ ọ baa na atọ ọtọ ọ baa na anọ ọnọlụ ọ baa na ise osigara ọ baa na isii osili ọ baa na asaa ọsaa ọ bazie na asatọ ọsakodo ka egbe igwe na-asụ ude na-eti ndụ n'ime urukpu igirigi mmiri na-eti ichaka n'elu ụlọ akịrịka n'elu ụlọ akịrịka niile ava m bụ Oliakụ Ngozi Jaja Nwanegbo abụ m onye Anam asụsụ Igbo ka anyị na-akwado asaghịkwa enwe asaghịkwa okwu ọzọ kama o jiri nwayọọ rịba ọdụ ya magoo elu lakpuo afa m bụ nwaada Jennifer Oleru anyị na-akwado asụsụ Igbo kwadonụ asụsụ Igbo ndalụnụ
ọ bụ m bụ mbe ka ụmụ enwe na-enweghị isi gbacha ọtọ ga-asị ha chilite abụ m ngịrịga ụsụ ka abụ m ngịrịga akwa o kwuru nke a ka ọ na-eti aka n'obi n'oke mwute ụmụ enwe lere ya anya ugbo abụọ mbe gara n'ihu na-ekwu mụ bụ ichie chiri echichi ndị ichie ka a ga-esechali elu ka ngịrịga ụsụ kpọchali elu ka ngịrịga akwa enwekiri ị nwaa anwa rute m nso afọọ m gị ọdụ ka m si fọọ awọ sel na akwara ka m si sepịa apịa ume ụmụ enwe ji nwayọọ jide ọdụ ha aka zofuo maka na mbe bụ ekwueme ndị ọma m ji eme ọnụ anyị abịago n'isi njedebe ụnụ afụgo ndị mmadụ gụrụ igbo gụtasịa nya ọfụma wee na-asị ka anyị kwado na asụsụ igbo na asụsụ igbo amaka abụ m nwada Glory Ekene wụrụ onye nta akụkọ gị n'ime ọgwụ wee na-asị gị nọdụ na ọfụma nke onye chiri nya za